Ihe ọgụgụ Nzukọ nsọ Katọlik Mọnde izu ụka nke mbụ n'oge olileanya onye nzọpụta Ihe ọgụgụ nke mbụ Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya isi nke abụọ malite n'usoro nke mbụ ruo na nke ise Nke a bụ ihe Aịzaya nwa Amọz hụrụ gbasara Juda na Jerusalem. Oge na-abịa mgbe ugwu nke ụlọ nsọ nke Dinwenụ ga-adị elu karịchaa ugwu niile, a ga-ewelikwa ya elu karịchaa ugwu nta niile. Mba niile ga na-asọba na ya dịka mmiri. Ọtụtụ ndị mmadụ ga-abịakwa na-asị, Bịanụ ka anyị rigoo n'ugwu nke Dinwenụ, bụ ụlọ nsọ Chineke nke Jekọb, ka ọ kụziere anyị ụzọ ya, ka anyị nwee ike ịga ije n'ụzọ ya. N'ihi na site na Zayọn ka iwu ahụ ga-esi abịa, okwu nke Dinwenụ ga-esikwa na Jerusalem bịa. Ọ ga-abụ onye ikpe nke mba niile. Ọ ga-edoziri ọtụtụ mmadụ esemokwu n'etiti ha. Ha ga-eji mma agha ha kpụọ ọgụ, werekwa ube ha kpụọ nko. Mba ọ bụla agaghị ebusokwa mba ọzọ agha, nke ha ga-enwe mmụọ ibu agha. O ụlọ Jekọb, bịanụ ka anyị na-aga n'ihe nke Dinwenụ. Okwu nke Osebụrụwa. Ekele dịrị Chukwu. ma ọ bụ ihe ọgụgụ nke mbụ, ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, isi nke anọ, malite n'usoro nke abụọ ruo na nke isii. N'ụbọchị ahụ, ngalaba nke Dinwenụ ga-amachasị mma, jupụtakwa n'ebube, mkpụrụ nke ala ahụ ga-abụkwa ihe nganga na ihe ịchọ mma nye ndị ga-afọdụ n'ala Izrel. Onye ọ bụla ga-afọ na Zayọn na Jerusalem ka a ga-akpọ onye dị nsọ, bụrụkwa ndị a họpụtara ka ha dị ndụ na Jerusalem. Nke a ga-eme mgbe Dinwenụ m jirila mmụọ nke ikpe nkwụmọtọ na mmụọ nke mmebi sachapụ iru unyi nke ụmụada Zayọn nakwa ọbara nke metọchara Jerusalem. Mgbe ahụ Dinwenụ ga-abịa kpuchie elu ugwu Zayọn na ndị niile gbakọrọ na ya. Ọ ga-ezite urukpu n'ehihie, zitekwa anwụrụ ọkụ na-enwu enwu n'abalị. Ebube ya ga-ekpuchi obodo ahụ niile. N'ehihie, ọ ga-egbochiri ha ekpomọkụ, ọ ga-abụkwara ha ebe mgbaba mgbe oke mmiri na-ezo. Okwu nke Osebụrụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ, Aṅụrị juru m obi mgbe m nụrụ ha kwuru sị, Ka anyị gaa n'ụlọ nke Chineke. Aṅụrịrị m ọṅụ mgbe ha kwuru sị, Ka anyị gaa n'ụlọ nke Chineke. Ugbu a, anyị kwụzi n'ọnụ ụzọ ama gị, O Jerusalem. Azịza, Aṅụrị juru m obi mgbe m nụrụ ha kwuru sị, Ka anyị gaa n'ụlọ nke Chineke. A rụrụ Jerusalem dị ka obodo e jikọtara ọnụ nke ọma. Ọ bụ na ya ka agbụrụ niile na-aga, agbụrụ nke Izrel. Azịza, Aṅụrị juru m obi mgbe m nụrụ ha kwuru sị, Ka anyị gaa n'ụlọ nke Chineke. Inye Onyenwe anyị ekele dịka o siri nye n'iwu. Ebe ahụ ka e dobere oche ikpe eze Ocheeze nke ụlọ Devid. Azịza. Aṅụrị juru m obi mgbe m nụrụ ha kwuru sị, Ka anyị gaa n'ụlọ nke Chineke. Kpeenụ ekpere maka udo nke Jerusalem sị, Ka ndị niile hụrụ gị n'anya nwee ọganihu. Udo dịrị n'ime gị.

Ana m asị, Udo dịrị gị, n'ihi ụlọ nke Onyenwe anyị na Chineke anyị, aga m achọ maka ọdịmma nke gị. Azịza, Aṅụrị juru m obi mgbe m nụrụ ha kwuru sị, Ka anyị gaa n'ụlọ nke Chineke. Mbeku, Aleluya, Aleluya! Bịa zọpụta anyị, Onyenwe anyị na Chineke anyị, ka anyị hụ ihu gị, ka anyị wee nwee nzọpụta. Aleluya! Ihe ọgụgụ nke a si n'Oziọma dị asọ nke Matiu dere, isi nke asatọ, malite n'usoro nke ise ruo na nke iri na otu. Ka Jesu batara Kapanaum, otu onye ọchịagha bịakwutere ya rịọ ya sị, Onyenwe m, Nwa odibo m tọgbọrọ n'ụlọ n'oke ahụ mgbu. Akụkụ ahụ ya nwụrụ anwụ. Jesu asị ya, Aga m abịa ịgwọ ya. Ma onye ọchịagha ahụ zara ya sị, Onyenwe m, ma kwuo sọ okwu gị, nwa odibo m ga-adị mma. N'ihi na mụ onwe m bụ onye nọ n'okpuru ike ọchịchị, enwekwara m ndị agha nọ n'okpuru m. Ana m enye otu onye iwu, Gaa, ọ gaa, sị onye nke ọzọ, Bịa, ọ bịa. M nyekwa nwaodibo m iwu, Mee otu a, o mee ya. Nke a tụrụ Jesu n'anya mgbe ọ nụrụ ya. O wee sị ndị na-eso ụzọ ya, N'ezie agwa m unu, ahụbeghị m ụdị okwukwe dị otu a ọ bụladị n'Izrel. Agwa m unu, ọtụtụ ga-esi n'ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ bịa nọnyere Ebraham, Aịzik, na Jekọb. Ozi ọma nke Osebụrụwa, otito dịrị gị Kristi.